ụmụ akwụkwọ ndewo m kedu otu unu mere eji m aka na onye ọbụla dịcha mma ana m anabatakwa unu na ama mmụgharị JSS 3 L1 Igbo L1 ọ bụrụ na ị nọ na JSS 3 isigo na JS2 bata na JSS 3 nnọọ ị bịala Chukwu gọzie gị ebe a bụ ama ebe anyị na-amụgharị ihe niile onye nkụzi kụziri n'ụlọ akwụkwọ n'asụsụ Igbo JSS3 Igbo L1 ndị na-amụ asụsụ Igbo dịka asụsụ nne na nna ha isiokwu izizi nwa akwụkwọ ọbụla ga-enweta na asụsụ Igbo eh, JSS3 isiokwu izizi onye nkụzi ga-akụzi na term a bụ gịnị orubere na ọrụ ụmụaka orubere na ọrụ ụmụaka ọ bụrụ na bekee anyị asị na rights or privileges and duties of a child or children gịnị bụ orubere orubere bụ ihe ahụ ruru nwatakịrị ihe ahụ kwesịrị ka enye nwatakịrị ma ọ ka enye mmadụ nke na-agaghị anapụ onye ahụ ọ bụrụ na enyeghị onye ahụ ihe ahụ ị ga-enwetarịrị ụta n'aka ndị mmadụ ma ọ bụ ị ga-enwetarịrị ee akpọmasị mgbe ụfọdụ n'aka ndị mmadụ ọ ya bụ gịnị orubere kedu ihe bụ orubere ụmụaka orubere ụmụaka bụ ihe ndị ahụ kwesịrị ka enye ụmụaka nke na ọ bụrụ na enyeghị ha a ga-ata onye dị otu ahụ ụta dịka ọ bụrụ na nwa akwụkwọ kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ n'elekere iri nke ụtụtụ maọbụ elekere iri na otu nke ụtụtụ ahụzie nwa akwụkwọ ahụ ebe ọ na-ebugharị mmiri na ama maọbụ n'okporo ụzọ maọbụ ebe ndị bekee ebe a na-asị na hold up ndị nọ n'ime ụgbọala hụ nwatakịrị a kee ihe ha ga-eme ha jụ onye mụrụ nwa a? ma ọ bụ ka onye ya na nwa a bi hapụrụ nwa a, ya na-agagharị mgbe o kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ kee ihe eji ekwu ụdị okwu ahụ maka na ọ bụ orubere nwatakịrị ahụ na nne na nna ma ọ bụ onye na-elekọta ya anya ga-eziga ya akwụkwọ ọ ya bụ orubere kedu ụfọdụ orubere ụmụaka ọ bụ ihe ruru ụmụaka na nne na nna maọbụ onye ha na ha bi n'ụlọ ga-enye ha ezigbo nri nke ha ga na-eri nke ga-eme ha ka ha na-eto eto ahụ adị ha mma nke a nke mbụ anyị ga-ele anya orubere atọ nke abụọ ọ bụ orubere nwatakịrị iziga ya maọbụ ịzụ ya ezigbo ọzụzụ ọzụzụ ndị a gụnyere iziga ya akwụkwọ n'ogo agụmakwụkwọ ọbụla site na nọzrị ruo na praịmarị ruo na sekọndịrị ruo na mahadum ọ bụkwa orubere nwatakịrị na a ga-azụ ya na omenala na asụsụ Igbo dịka ee eh, ihe omume ọdịbendị anyị mere anyị sị na nwatakịrị Igbo ọbụla kwesịrị ime gịnị ị na-asụ asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo dị mma ya mere ọ bụ orubere nwatakịrị ahụ na a ga-akụziri ya Igbo nke ahụ bụ gịnị orubere nke abụọ orubere nke atọ anyị ga-ekwu maka ya bụ gịnị ọ bụ ihe ruru nwatakịrị na ndị nne na nna ma ọ bụ ndị ya na ha bi na-elekọta ya anya ga-azụ ya n'ụzọ chineke nke kere ụwa ka nwa ahụ nwee ike ịbara onwe ya uru ma baakwara obodo uru dịka anyị kwuru na ọ bụ orubere nwatakịrị na a ga-enye ya ezigbo nri na ọ bụkwa na orubere ya na a ga-azụ ya n'ụzọ dị iche iche dịka nke nri a enwere ike nwatakịrị abịawa ụlọ akwụkwọ agbawa ya aka nri ya rute ya na-ele ndị ọzọ na-asagharị ụsa ụfọdụ na-agacha n'ihu gaga buru nri onye ọzọ ọ bụ maka na ọ bụ orubere ọ ihe ruru ya na ekwesịrị ime ma emeghị ya ya emewe kpawa agwa ụfọdụ na-adịghị mma ma emeghị ya ya achọwa onye ọ na-eburu nri ya eri mgbe ọ na-eme ihe ndị a gị hụ na ọkachasị ndị nkụzi ga na-asị ele onye mụrụ nwa a ị hụla na ụta adịrịla nne na nna nwa ahụ maka gịnị enyeghị ihe oriri ihe ndị a bụ orubere dịrị nwatakịrị ụbọchị ọzọ anyị ga-aga na nke anọ nke ise wee na-agakwa ka anyị mata ụfọdụ orubere dịrị gị dị ka nwatakịrị eji m aka na onye nkụzi ebidola kụziwa ihe eji m aka na o bidola ikwu ihe gbasara orubere a ya mere kaba arụ na-eso anyị sonyere anyị na ama mmụgharị anya ọ ga-enyere gị aka dịka nwa akwụkwọ na-asụ maọbụ na-amụ asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ka o wee na-agara gị were were aka m bụkwa Odoziakụ Elizabeth Amogu onye nkụzi na-akụzi asụsụ Igbo ma na-atapịakwa ya na-amụgharị ya otu ụmụ akwụkwọ ga-esi na-aghọta ya ụbọchị ọzọ anyị ga-agbakọkwa echefukwala na anyị si na kwa ngwụcha izu ụka niile anyị ga na-abịa na mmadụ ịkọtụ ihe gbasara omenala ọdịbendị ndị Igbo ya gazie eke orie afọ nkwọ ga-adịrị anyị na mma gị bụ nwa akwụkwọ nọ na JSS3 na-esonyere anyị maka ule BECE na-abịa ịdị a na-eso anyị na ama mmụgharị a gị ma na ule BECE gị ga-abụ ofe nracha ya gazie ndewo